daalụkwanụ ndị igbo m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ afa m bụ nwada Chizzy abịalụ m ka m gwa ndị ọra na eze ndị igbo adịrọ m n'ụdị m taa maka na obi adịrọ m mma hmm? ndị ọha na eze ndị igbo ndị si na fa bụ ndị nna anyị ha ọ unuwa ka m ji wee bịa taa kemgbe anyị nụrụ ife Babangida kwuru maka ife otu esi gbuo ndị Igbo ihe bidoro ọgụ a ihe bidoro ihe niile ọ na-agbagwoju m anya na ndị si na fa bụ ndị ọha na eze ya bụ otu bidoro oge agha a maka ịma a na-ekwu ihe gbasara agha ọ na-adị ka enwe ndị ọ gbasara ndị ọ na-agbasarọ Eche m na agha bụ ofu ihe bidolu eji nwebe ọha na eze ndị Igbo mgbe a nụsịrị agha ma mgbe ebidoro agha m dakwa iwu na-akọwalụ m ịbịa n'obodo dịka Rome enwere nnọkọ ndị ụkọchukwu na ndị echiri echichi ndị Igbo nke a bidoro oge ọgụ a mgbe ebido chụba ndị Igbo n'obodo Naijiria ya bụ mgbakọ ebido ịchịkọta ụmụ Igbo ọnụ ka ha nwee ofu onu n'oge mgbe agha ka ihe gbasara ka ụfọdụ n'ime anyị na-aghọta na ihe gbasara inwere onwe a na-adọ na ọ ga-agbasa onye ọbụla ịghọta ọ ga-agbasa onye maka mgbe e gburu mmadụ n'oge ọgụ egbusiri onye ọbụla enwebekwana onye pụta sị bikonụ gbaghalụnụ m emejọọ m enwenụbụ onye kwulu ya afọ iri atọ na abụọ ọ izizi mmadụ na-emepe ọnụ wee kwuo eziokwu na ụmụ igbo egbuwe egbukwanụ ha na-enwerọ ihe ọbụla ha mere na afa ọjọọ a na-akpọ anyị kemgbe nne na nna mụrụ anyị n'ala igbo na-enwekwana ihe ọbụla anyị mere na aka anyị dịkwanụ ọcha ife m ji na-eme ife onyonyo a bụ na ndị a na-akpọ onwe ha ndị ọha na eze ndị igbo wee nụ ihe dị otu a wee chegide nnọọ chesịa nnọọ ihe ha ya eme ọ bụrụ ịna ego biko ego a unu na-ana ego a unu kpọrọ afa na unu na-achọ kịta ka akwụọ unu hmm? ya ego a ọ ga-akwụ ụgwọ ụmụ igbo egburu tupu anụba ọgụ mgbe a nụrụ ọgụ na ndị nke a ka na-egbu taa ego a unu na-ayọ kịta ego a ya eme anị Igbo o wee dị mma ruta ego a unu na-ana kịta ọ ya bụ ihe kasị mkpa na ndụ ndị Igbo taa unu echero na ihe a bụ ohere dị mkpa iji gwa ndị obodo naijiria ebe ọ bụ na nwa ha bịara ikwu okwu ha gbaghapụ aka nye anyị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu maka i nee anya kịta site n'okwu e kwuru ọ pụta na maazị Nnamdi Kanu enweghị ihe ọbụla o mee maka na ofu okwu a Ojukwu ji n'ọnụ e ji wee na ụmụ Igbo gbue ya ikwudele ụmụ Igbo ikwu eziokwu ịsị ka unu nekwe mee anyị ka e mere ibe anyị ofu okwu a ka o ji n'ọnụ e wee jide ya o ruru ọrụ unu ịkwụrụ ọtọ ka dimkpa wee kwuo okwu a sị rapụrụnụ anyị nwa anyị a unu ji hmm? ị ma a na-ekwu ya na ụfọdụ n'ime unu erighị aka azụ maka na ama m na ọtụtụ n'ime unu na-adị ekwu na-adị abịa akọgheri akọgheri ma a na-ekwu otu igbo esi wee dị mma na ihe ụfọdụ n'ime unu na-agba ọsọ ya bụ maka afịa unu dobere n'ugwu awụsa afịa unu dobe na Lagos afịa unu dobe na Kano ma ụlọ unu lụrụ ebe a ee eh, maka anyị ma na ọtụtụ n'ime unu ọ mgbe a nụsịrị ọgụ ka unu bidoro chọba ihe ụlọ ihe ụmụaka ya eri igbo wee chefuo nwanne ya igbo wee chefuo ụmụ nwanne ya hmm? nye ụka alụ mma ka a na-egbu ụmụaka anyị na-eto eto ya ma afịa gị nọlụ ka m jụkwaa ọ kwa anyị niile na-afụ n'efere mba ụwa ebe a na-ene aka ọrụ ụmụ igbo na-eti ya pịa pịa na mba naijiria ndị ọzọ ọ naghị emetụ n'obi maka gịnị i righị aka azụ ee otu a ka ọ dị hmm? afụkwu m ụfọdụ alụ emela anyị alụ emela anyị ya ihe a gosi na enweghịzi values ndị igbo jikọtara ọnụ eji mara ha maka ọ bụrụ mgbe igbo bụ igbo tupu a nụọ ọgụ mgbe a nụsịrị ọgụ ụmụ igbo ka a kwụsịsị rapụrụ na anyị nwa anyị ji na-enwekwa ihe ome n'aka ya dịkwa ọcha unu a na-ana ego mgbe ka m jụzienụ unu maka ego ego a unu na-ana kịta unu a ya-ekenye m nke m ma afụ ya ee kedụ otu a ya-esi kebe ego a unu na-ana ndị ori ego ndị akpịrị kedụ mgbe a ya-eji kee ego a unu ga-ana o wee zuo onye ọbụla ọnụ ife enyelu ndị igbo mgbe a nụsịrị ọgụ bụ 20 pound 20 pound a ka anyị ji bili ife anyị bụ taa eziokwu na alụ mere anyị egburu ụmụ anyị mebisie ihe ndị igbo ji biri mana ndị igbo ndị nna nna anyị ha mgbe ahụ kwudesiri ụkwụ n'ala wee lụpụta ihe bara uru jụọ onwe gị gị bụ onye ọha na eze ndị igbo na-ayọ ego hmm? afọ ịtọ gara aga ọkwa ka unu chị aka unu yọgide unu wee yọgide yọgide yọgide yọgide o nwere onye igbo chịlịnụ mba unu ebidogokwa kịta judas oya ego ego ego ka eji bịara unu ụwa unu ayọbaga ego ifele adịghị eme unu ifele ada eme unu hmm? enye unu ego a kịta unu gwa anyị otu esilu anyị aka before anyị atụgbuo unu okwute unu amara ihe eji nwa unu na enweghị ihe ọ bụla o mere aka ya dị ọcha ejidenubi ebe o zuru ori ejidenubi ebe o gburu mmadụ enweghị ihe ọ bụla o mee unu emechie ọnụ hmm? unu enwe ihe ndị oyibo na-akpọ opportunity iji kpọpụta nwa unu ka ihe unu gbara ọsọ jee mee je nara ego ndị ori ego ịfụgo ya a kpalịbe unu unu sị na a kpalịa unu ee a na-akpali enwe etu a na-esi eme ya ndị enwe ka esi eme ya ngwanụ mezienụ na ya ka esi eme ya hmm? n'elu ndị fulani na-egbu mmadụ n'enugwu onye na-achị enugwu steeti dinye ndị eze ka e je yọba ndị fulani nya igbo anago mmadụ bịa na be gị na-emebi ihe i ji bili na-egbu ụmụ gị ị sị na ị bụ nwoke ị kwụdenwuru chekwa ihe i ji bili ị kwa akpa ga-eje yoba onye a hei chi m alụ eme ifele igbo emegbue m mmadụ ji ofu nwa i ji afụ ụzọ ofu anya i ji afụ ụzọ jide ya i nweta ohere ihe e ji wee kpọpụta nwa a ị sị onye a biko na onye godu ọ ka jide nwa a ọ ka nyegodu gị ego akpịrị ego gburu unu ndị igbo alụ alụ bụ alụ ifele igbo emegbue m onye mere anyị ihe a kedu onye kpachapụrụ anya wee enwekwa onye mere anyị n'akpịrị mmadụ ịbụ onye apari ọtụtụ ndị okenye anyị bụ ndị apari hmm? ndị apari na-amaghị ihe alụ daalụkwanụ hmm